moni ndine jack de nkhani zake zosakhala bwino eti ku kenya mm? zomwe zimachitikanso ku kenya pena pake imazakhala ngati ndi kontinenti payokha eti koma eya nkhani yake i don't think tingatengere chakumwa eti yoziziritsa thupi zomwe zachitika masabata apitawa ku kenya ndipo ndi nkhani yomwe ili mkamwamkamwa mpaka panopo nde Nde ya ngati sitigwira chakumwa ah, koma tiye ticheze mayi uyu dzina lake ndi waris daudi waris anali ndi zaka 39 waris anali ndi mwana wake wamkazi dzina lake nuseiba muhamedi komanso amakonda kukhala ndi niece wake kanditi msuwani wake dzina lake amina wa zaka 12 nde Zomwe zinachitika pa 21 October 2024 yomwe uno, Waris anadandaula kwa amuna ake kuti samapeza bwinoyi, amadwala ndi ananena kuti ah, ndikufuna ndipite kuchipatala sindikumva bwino nthupi. Atanena choncho anayimba foni kuitanisa taxi kuti izamutani izamutenge, nde taxi ija inabwera inamtenga ndani, inazamtenga Waris. Koma nthawi yomwe amamtenga Warisiyo, Warisi potuluka anamperekeza ndi mwana wake uja Nuseiba anamperekeza kufika panja nkuiona taxi ija iyo ili poteropo nkuona amayendesa kenako Waris anakwera kumusiya mwana wake uja iye amati akupita kuchipatala kenako kunabweranso taxi yomwe ija inazamutenga Nuseiba mwana wa Waris uja ndi niece wake uja Amina. wa zaka 12 anapita. Anthu aja sanaoneke. Azimayi awiri ndi mtsikana mmodzi wa zaka 12 anasowa mpakana anthu kuyamba kutulutsa maposta anthu asowa, anthu asowa. Mayi, mwana wache ndi niece wake. Kenako kunalengezedwa kuti kudera kwina kwapezeka thupi la munthu, thupi lina lapezeka kwa malo ena, thupi lina, matupi a anthu atatu, azimayi atatu. Atatenga matupi aja anapeza kuti amayi aja a Warisi anadulidwa mikono, analibe mikono, anapeza thupi lopanda mikono, khosi lili ndi lodula, kutsala pang'ono kuchosa mutu, atasendasenda nkhope. Pamene mwana wawo uja nayenso anapangidwa strangle komanso anaoneka kuti wamenyedwa menyedwa kwambiri atamusendasendanso. Kenako mwana wang'ono uja wa zaka 12 anampeza kuti anabayidwa bayidwa ndi mpeni komanso anachitidwa chipongwe. Mpeni unambaya mpakana kuboola ndi mtima omwe. nayenso atamusendasenda atamuwonongeratu nde ku Kenya kunali mpungwepungwe zizi zimachitika cha ku Nairobi mosakhalitsa mbali yoti sikutali anthu kunena kuti kwapezeka chani kwapezeka ziwalo kumanda kupita kumanda kuja apolisi kukayang'ana kumeneko akupeza ngati plastic bag eh, ya black yomangirira kuyang'anamo kupezadi muli ziwalo makamaka mafupa mulinso chikwama china muli munthu oneneka kuti waphikidwa anthu aa ndi chani kenako ayang'ane chapafupi apo akupeza zovala zoti zangomwazidwa zovala zachikazi zachizimayi anatenga zovala zija kuyamba kuyang'ana anapeza kuti nthumba Mwa zovala chimodzi munali risiti. Risiti ya ka grocery kena kake. Nde apolisi anapita kutiko? Ku grocery ko. Ku Kenya amapanga encourage kwambiri CCTV especially mma shop. Malo onena kuti ndi a public amalimbikitsa kunena kuti kuzikhala ma CCTV. Nde anapita kukayang'ana CCTV ya kutiko? Ya ku shop ko. n'kupezadi kuti chani anapeza kuti panali mzimayi uyu amene anavala zovala zimenezozo zomwe zapezeka kumandako anagula zinthu komanso anayuza kadi yake nde dzina lake linatani linaoneka pa kadi yakeyo pamene apolisi anampanga identify kuti ndi Deka Golone nde nde chifukwa chonena kuti azimayi aja anapezeka 2 days before thupi ilili anayamba kuganiza apolisi kunena kuti mwina amene akupanga zimezi ndi munthu mmodzi nde kunali mpungwepungwe osati masewera ku kenya ayi nanga anthu okwiya anthu onsewo uye ndi kuphedwa kake koopsa ngati kumeneko munthu kumuchosachosa an- m- mafupa okhaokha mthumba limodzi wina akuti amuphika zotsalira zoopsa zokhazokha kuti chifukwa chomwe apangira zimenezozo ndi chani munthu amene anapangayo nde apolisi anayamba kuyang'ana ma cctv aku kenya nde atsikana awiri aja amene atsikana awiri aja mene amanyamuka mene amachoka kumene amakhala anakwera lift nde mu lift mo muliso chani cctv nde atakwera lift anamveka akuyankhulana poyankhulana mmodzi anamfunsa nzake kuti nde ukuti hashimu muhamadi akuti amayi ali chipatala chake chiti nde at least apolisi anali ndi dzina kuti ayankhula kunena kuti akupita kwa Hashimu Muhammad komanso amaoneka achikayiko chikayiko chonchi kenako CCTV ija inaonetsa atsikana awiri aja atuluka panja patulukira galimoto galimotoyo ndendende galimoto yomwenso inabwera kudzatani kudzatenga amayi awo aja Warisi Warisi anaonekanso akutuluka ndiye kuoneka kwake komaliza anakwera taxi. Koma taxi yomwe anakwera Warisi inali taxi yomweyo yomwe atsikana awiriwa mwana wake ndi nisi wake anatani anakwera. Pameneno apolisi anadabwa kuti ah, taxi yake yabwera yomweyo komanso anthu atchula dzina loti Hashim ndani Hashim Mohammed. Nde anapita, kuoneka komaliza kunali kumeneko, kenako pamene matupi awo amakapezeka. Nde anayamba kuyang'anayang'ana number plate inaoneka pa chani, pa CCTV pa galimoto anapezadi kuti ndi ya munthu dzina lake Hashimu Muhammad. Nde anayamba kuyang'ana kuti Hashimu Muhammad amakhala kuti. Ananyamuka kupita ku ma apartment komwe anapeza kuti anachita register address yake, kumenekonso kunali ma CCTV. Atalowa anapeza kuti muli magazi, muli chi chainsaw, mulinso chimpeni mmenemo chomwe akukhulupirira kuti nchomwe anagwiritsa ntchito kutani kupangira ziwembuzo. Landlord kunalibe, akuoneka kuti anathawa chifukwa chinawadabwitsa apolisi nchonena kuti munyumbamo munali mopenta sonyezo kuti munali magazi ambiri koma amapenta kufuna kutchinga magaziwo nde zimadabwisa kuti landlord chikunkhudza nchani kuti akapente kutchinga zinthu ngati zimenezozo ndipo wathawa chani. Apolisi anafunsa ngati mu apartment muli CCTV mwayi wawo mu apartment ili munali CCTV. Ayambe kuyang'ana CCTV akupeza mzimayi uja waphedwayu akuyenda akupita kutiko atanyamula katundu wake anaoneka atajam, atagula katundu wake ku shop uja wanyamula chikwama chake akuyenda akupita kutiko akupita ku apartment kwa Hashim koma kulowa ku apartment kwa Hashimu sanatulukenso. Munthu amene anatuluka anali Hashimu yekha. Koma Hashimu anatuluka atanyamula chichani, chibagi ndi chani, ndi mabagi awiri. Mabagi amenewo ndi momwe munakapezeka chani, munakapezeka zotsalira za munthu. Kusonyeza kuti anamutani, anamupanga chiwembu mu room muja, munthu akuti amakakumana naye. Zosonyeza amakakumana naye atapanga check anapeza kuti anayitana taxi koma amaoneka kuti amadziwana naye Hashimuyo nde anakwera taxi kuti akupita kutiko akupita kunyumba kwa Hashimuyo anampanga chiwembu nkukantaya mmene anakatayira kumanda. Apolisi kuyang'anabe anayamba kuchita follow galimotoyo anapeza kuti anayipeza inatayidwa kwina kwake. anachita kumuona akuyenda ali yekha Hashimuyo pa cctv atataya galimoto ati tap! basi kumapita nde anafunsa anthu munthu uyu mukumuziwa? chifukwa nanga si sanali kunyumba kwake amaoneka kuti wathawa anthu amati ayi tikumuziwa anthu ogwira ntchito mma taxi mwakuti mwakuti akuti munthu ofatsa kwambiri munthu wabwino kwambiri apolisi owo kuyamba kumapitiliza kutani kumusakasaka anasanduka main suspect. atayang'ana mmafoni mwa anthu aja mafoni amene anthu amene aphedwawo atsikana azimayi aja foni ya Waris anapeza kunena kuti munthu anayimba foni nkutumiza mameseji kuchoka pa foni ya Waris kumuimbira mwana wake wa Waris uja amene anakaphedwa uja, kumuuza kunena kuti amayi ako adwala kwambiri. Paja amayi ake aja a Warisi anachoka kunyumba chifukwa kuti anali atadwala n'kuitana taxi kunena kuti akupita kutiko kuchipatala. Kenako mwana wawo uja woti anatuluka n'kuima pakhomo kuwaperekeza amayi ake n'kuona amene waatenga amayi ake aja eti. nde iye analandira foni yonena kuti ndine taxi driver koma anagwitsa ntchito foni ya mayi ake kunena kuti ndikufuna chani ubwere uzatenge mayi ako adwala kwambiri ati iye ndi anavomera kuti adwala kwambiri kenako akuti hashimu n'kunena kuti usadandaule ine ndibwera ndizakutani ndizakutenga nani ati okay chabwino bwerani muzanditenge mpamene amapita kukantani kukamutenga koma akuti nisi wake uja mwana wa zaka 12 uyo amina anakakamira kuti ineso ndifuna pite nawo kumene kuli antiko ndifuna pite nawo atakakamira nkutani nkupita mpamene nayenso wakapezeka kuti wakatani wakaphedwa akuti pali chikhulupiriro chonena kuti anabwerera kukamtenga mwana wake wa warisi uja chifukwa chonena kuti anamuona nde amaopa kuti adzamchita identify nanga si iye poperekeza amayi ake anaona amayi ake aja kuti achoka ndi uyo komano pomadabwitsa mponena kuti mmene anamutchula dzina ali mu lift mmene anachita kumutchula kuti akumudziwa nde apopo sakudziwa bwinobwino kuti zinayenda bwanji komano mtsikana wina watulukira wanena kuti nayenso anatani Nayeso anagwidwa ndipo anali mnyumba momwemo mwandani momwe munali azimayi atatu akuti Hashimuyo ananena kuti ndikufuna kuti nonsenu mundipase ndalama ngati ransom nde amawayimbira azibale awo kunena kuti mubwerese ndalama mubwerese ndalama nde awo akhala ngati analibe ndalama zomwe amapanga demandizo pamene winayo anapezeka kuti abale ake anampasa anatumiza ndalamazo anampasa Hashimuyo nde ati anamuuza kuti tuluka ukhoza kumapita? Sanam'pange identify mtsikanayo koma akuti munthu wina ndithu anatulukako wamoyo atapereka ndalama. Apolisi atafufu atamufufuza amugwira Hashimu uja koma sakufotokoza chilichonse akuti chifukwa chonena kuti sakutha kuyankhula chiyankhulo cha ku Kenyako. Ngati zili zoona nanga azimayiwo amayankhula nawo bwa? Amugwira Hashimu akuti olo ku polisiko akupanga zofatsa kwabasi ngati munthu odekha. Nde ayamba kufufuza kuti iye ali ndi identity ya ku Kenya. ID anaitenga kuti? Chifukwa choti apeza kuti ndi munthu wa ku Ethiopia si munthu wa ku Kenya ayi. Kumufufuza achita contact a ku Ethiopia ma authorities a ku Ethiopia apeza kuti munthu ameneyo ifenso kuno tikumfunafuna ku ethiopiako anapha mkazi wake nkuthawa ati anali mpolisi wathawira wadutsa maiko angapo kenako wakathera kutiko wakathera ku kenyako wapangisa id ma corruption omwewa wapangisa id kuyamba ka business kake kachani ka taxi pamene nde wayamba kutani kupha anthu Nde mwina ndalamazo amafuna zoti athawire apitenso kwina sizikudziwika. Sanayankhule koma dziwembu dzomwe dzachitika ku Kenya masiku amenewawa ndi zilizo ndi zimenezozo. Nde ku Kenya kuli death penalty nde tiona kuti zimthera bwanji. Timva mapeto ake tidzachita update. Zikomo kwambiri.